izitu zikutsimikiziridwa ndi zomwe magulu a mighty tambala graduates komanso brand ambassadors malawi anachita popereka thandizo losiyanasiyana kwa azimayi oyembekezera pa zipatala za mpemba komanso zingwangwa mu mzinda wa blantyre lero tili pano ku southern regional headquarters ya malawi congress party ndi anyamata a mighty tambala graduates amene pa tsiku lalero anaona ngati chofunikira kwambiri ndi chapamtengo wapatali kuti tikayendere ku chipatala tikaone azimayi athu kumeneko makamaka oyembekezera ndi enanso amene angopeza kumene mphamvu cholinga kwenikweni chinali chokawachezera ndi kucheza nawo malinga ndi nthawi ya chikondwerero gulu la mighty tambala graduates komanso brand ambassadors malawi lolemba pa 2 january mchaka cha 2023 lidakapereka katundu monga shuga sopo mabigili nsalu mchere ndi zina zambiri maguluwa omwe amathandizira ntchito za chipani cha malawi congress anati izi ndi mbali imodzi yosonyeza chikondwerero chawo mu nyengo ya khisimis komanso chaka chatsopano ena fe ngati ine ndabwera kalekale ndabwera pa 24 today nde taona ngati kuti atiganizira nkocho kuti timangoona ngati tasalidwa tinali tati mpaka almost kuchitira wiki koma iwowo atiganizira ambuye adalise awa ndi a loveness mbewe mzimayi yemwe akudikira mphatso ya mwana pa chipatala cha zingwangwa loveness akuti thandizoli labwera mu nthawi yoyenerera ati kamba koti ambiri mwa azimayiwa akhala ali mchipatala kupitirira sabata takhala tikusowa monga mmene ndanenera kuti ndilere mpa 24 disemba ena alimo amatha mwezi amasowa katundu ngati amene nanchiuka sopo ndozenzezi nde pamene mwatulisa ambuye aonjezere a blessings chilembwe ndi wachiwiri wamkulu ona za chinyamata mchipani cha malawi congress iwo anati maguluwa anapanga chiganizo chothandiza anthu amene ali mzipatala posangalala nawo mu nyengo imeneyi achilembwe anati iwo amakhulupirira kuti palibe chomwe chingatheke popanda eni ake kuchitapo kanthu ife ku chipani cha malawi congress party timakhulupirira kuti paja timati nothing for us without us palibe chimene ife tingapeze ngati iweyo mwini wake sukuchitapo kanthu tikumvana zimenezo zinthu izi anesi tabweresa ndi zochepa koma kwa ife sitikuziona zochepa chifukwa chonena kuti palibe government machinery ina yake imene yapangisa kuti zinthuzo zitani kodi zipezeke palibe dona wina aliyense amene wapanga kuti zinthuzo zitani kodi it's us amene tapatsa wina ka 2000 depending ndi mmene amapeza wina ka 10000 wina 100000 chani ndikugula tizinthuzo tizacheze nda azizathu grena gogoda ndiyemwe amayang'anira komanso kuphunzitsa azimayi oyembekezera pa chipatala cha mpemba iye anathokoza gulu la brand ambassadors komanso Mighty Tambala graduates ponena kuti thandizoli lipereka mwayi kwa azimayiwa pothana ndi mavuto ena omwe amakumana nawo pa nthawi yomwe akudikira komanso kusamala ana omwe angobadwa kumene

ndikuwalangiza kuti mphatso zomwe alandirazo akazigwiritse ntchito moyenera ndizothandiza kwambiri chifukwa choti mmene ali kuno kuchipatala akudikirira ena amakhala kuti mmene achokera kunyumba kuzafika kuno kachisamaliro kamakhala koperewera ndiye kuti ndife osangalala kwambiri izi ndi zabwino ndithu kupasidwa mphatso um, azimayiwa mwadziwa nkhani ya kubereka leba amakhala Mulungu ndithu nthawi yoti akanatha kusangalala ndi anzawo kunjaku koma apezeka ali mchipatala muno ndiye kubwera kudzaona mwaonanso nkhope za chimwemwe ndithu ndiye tasangalala kwambiri ndipo tikuthokoza ku malawi congress party makamaka nthambi ya chinyamata pa zomwe atipangirazi azimayi amene alandira thandizo limeneli ndithudi muli zinthu zoti akhoza kugwiritsa ntchito moyo wawo monga ukhondo makamaka ndi mliri umene watipanikiza masiku ano wa kolera sopo ameneyo awalimbikitsa kuti azikapanga ukhondo chitenje amene akudikira bebe mwana wabadwa amafuna chitenje afundise uh, shuga amene mwamuonamo timalimbikisa mzimayi kudya za magulu 6

osowa komanso kugwira ntchito zambiri zachifundo gululi lati cholinga chake ndi kuthandizira kuti ntchito ya chipani izioneka ife ngati a brand ambassadors ndondomeko yathu ndithu ndikulimbikitsa kuti chipani chizioneka chipani chisamabisike ndi timapanga tili ndi mapulogalamu oti timayendera ngati anthu achikulire timatengera ndithu zimene tingathe ife ndalama timasonkherana tokha sitimapempha kwa munthu sitifunsa munthu kuti atipase ndalama ndalama zimene timapangira ntchito ya ife timasonkherana tokhatokha ndikupanga ntchito ndiye timayendera makamaka anthu akuluakulu chifukwa timadziwa kuti amenewa ndi amene amakhala ndi upangiri wapadera otithandiza ife ngati achinyamata kutiunikira za chipani kuti chipani chikhale chokhazikika chipani chizioneka chipani chikhale maziko enieni chifukwa malawi muno ineyo ndikhoza kukutsimikizirani kuti palibe chipani cha anthu ngati malawi congress party chipani chokhacho chimene chili cha anthu ndi uwu ndi upangiri umene timaupeza tikamayendera ngati anthu achikulire ichi chinali chikonzero chathu popeza ti- a- a- a Mighty Tambala graduates anakonza chikonzero kuti tingokumana ngati achinyamata kuti tisangalale koma ndi anaona ngati kungosangalala pa ife tokha anaona ngati ndi cha mtengo wapatali titati takonzanso kuti mwina tichezere anzathu mwina operewekedwa tikuziwa masiku ano mmene ku- ku- kudzadzira kuchipatala ndi mmene matenda akolera akhalira pano kunazo kuli anthu mmene kuti tita- kukawafikira ndithu tikuwaonesa chikondi komanso kuwalimbikisa za chipani ngati kumalawi congress party magulu awiriwa anamaliza chisangalalo chawo cha chaka chatsopano ndi kucheza komwe kunachitikira ku likulu la chipani cha malawi congress mchigawo chakumwera mu mzinda wa blantyre ndiye pamene mwanena inu yomwe mwina